tipemphere mpingo wa mulungu pamene tikukumananso mu chigawo chachiwiri cha phunziro limeneli mmawa uno pamene tifuna tiyambe kukambirana za chakumwa cha mtundu wa coca-cola kuti kodi chinabwera pa msika chifukwa chake nchani Mundithandize Ambuye chifukwa tikutsetserekera ku malo ozama, malo ochititsa mantha, chipulula chachikulu chikuchitika ku dziko. Mutithandize mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Pamene tikulowanso mu chigawo chimenechi, kupitiriza ulendo wathu, umene takhala tikufotokoza pafupi 51 to 52 minutes kufotokozera nkhani ya chiyambi chake cha amalgamation komanso kutchula zinthu zimene satana mdierekezi waziika pa msika kuti zikapange amalgamation Tinali kuyamba ndi kufotokozera mawu amene Baibulo likuti monga m'masiku a Nowa anthu anadya, kumwa ndi kukwatira. Ndiye tinafotokoza kuti masaini a kumapeto a nthawi ya pansi pano akutibwezera ku kufananafanana ndi chimene chinabweretsa mkwiyo pakati pa dziko lapansi loyamba limene Mulungu adaliwononga pogwiritsa ntchito madzi m'nyengo imene timayitcha kuti chigumula cha Nowa. Timanena kuti linali tchimo lopanga amalgamate, ndiye timanena kuti amalgamation ndi kuphatikiza kwa zinthu. ndiye tinabwera ku buku la levitiko ndikuphunzirako mu chapter number 17 chokha mmene timapeza kuti mulungu akukana kuti pa israeli kapena mulendo asapezeke wakumwa magazi achinyama ngati amwa munthu ameneyi ndidzamsadza ndiye mantha aphunziroli timayang'ana mozama kuti kapenatu munthu angakafunse kapena angasowe mtumiki ku dziko pakuti mulungu ndi wachilungamo akuchiwulula kuti munthu akasowe chowiringula ku mapeto a nthawi yake kuti sindalephera ine kulowa mu ufumu wa mulungu pa zifukwa zinayi chifukwa zonse ndidapanga bwino mukundisiyiranji ambuye komatu pamenepo chikhalire munthuyi ataziphatika yekha ku ludzu lochoka kwa satana mdyerekezi lodzikondweretsa yekha ndi zakumwa zopangidwa pa msika zimene zipembedzo za satana zapanga kuti zikapange great amalgamation imene ili mkati lero wokondedwa ine nzanu wotuluka ku chipembedzo chija ndakhala ndikuchifotokoza cha satana kuti lero wokondedwa ndili nawo mwayi wofotokozera ziziwiso zakuzama kwake kwa mapulani a chipembedzo cha satana chakawonongedwe ka mpingo wa mulungu pa masiku akumapeto ngati ano zina mwa zimene satana akudzipanga mwadala kuti ziutsenso mkwiyo ngati m'masiku akale lija kuti tifike kumapeto a nthawi ya pansi pano ndiko kumupanga munthu akaphatikizane ndi chinyama M'malo mwake, wapanga pulani ya kabisira, sadaiike poyera, koma yomwetsa munthu magazi a munthu, yomwetsa munthu magazi a chinyama mobisa kupyolera mu zinthu zotsekemera. Pakuti Satana amabwera ngati njoka kapena ngati mngelo wa kuunika pakati pathu, atanyengerera mosyasyalika ndi mobisa, atabisa zinthu zoipa pakati pa chisangalalo cha dziko mmene wanthu tikuyenda mtulo osapenya kumene tikulowera yesu khristu ali pano kuti akavumbulutse ndi kukonzekeretsa mpingo wa mulungu titasunga sabata la yehova ndi kusunga malamulo onse ndi kusunga zolembedwa za mafundamental belief ndi kusunga kalikonse ndi kuwerenga zolembera za ellen white kaya za ndani zolemba zapamwamba inu anyamata nzanga zipembedzo zosiyanasiyana titasunga zolembera za marion branham mwa njira ikapena inayi ndikukhulupirira kuti tili pa chipembedzo titasunga zolankhula za roosevelt mkulu uja wa mboni za yehova ndikusunga wokondedwa tamverani ndikuziwerengera tokha kuti tikupita kumwamba chifukwa tasunga malamulo a upapa achikatolika masakalamento ndi zonse natiwerengera kuti tikukalowa mu ufumu wa mulungu titapanga zonse zoyenera kuja konse titanyada ndi kusunga ndi kukhala muchikhalidwe chonse ndi kusangalala mchuma cha shefa pa malawi tikuyendayenda m'makachisi ake ife anyamata assemblies of god ndi kukondwera ndi masabata onse ndi zochitika zonse ndi malilime onse titalankhula ndi kukakhumudwa ndithu tikakhumudwa titafika pamwamba pa mulungu tikaweruzidwe akunena kuti sindikudziwani chokani chifukwa chake ncha tidakhala amalgamate ndi zakumwa zimene tikumwa pa msika. Okondedwa, tamverani, Satana Mdyerekezi akutisambitsa m'machimo koma tili m'chipembedzo. Akusambitsa anthu, kuwatembenuza anthu koma ali m'chipembedzo. Fo ndiye cholinga ndiye mission yaikulu ya Satana ndi kuti anthu asakalowe mu ufumu wa Mulungu. Komanso iyeyo ali pakalikiliki kukonza zikonzero zoputa mkwiyo wa Mulungu. ku dziko lapansi ndiye chimodzi mwa chimene akudziwa chimene adakonza malingana ndi ripoti la lcd kuti chingapute mkwiyo wa mulungu ndi kutenga magazi a zinyama kamenso magazi a anthu ndi kuyamba kupangira zakudya ku dziko lapansi ndi musayiwale kuti mpingo woyamba udagwa chifukwa cha chakudya nayenso petro pobwereza akuti, Monga m'masiku a Nowa. Nayenso Yesu pobwereza akuti, Monga m'masiku a Nowa. Wanthu anadya, kodi kudya nkolakwa? Wanthu anamwa, kodi kumwa nkoipa? Amayi ndi abambo tamverani. Mulungu anayika kudya kuti kukhalepo, anayika kumwa kuti kukhalepo, koma mtundu wa zakumwa zimene zili pa msika ndi zimene akuzitcha kuti wanthu anamwa. m'masiku amenewo zakumwa zozipangira okha zizukulu za nowa zakumwa zozipangira okha mu m'bado wa seti zakumwa zozipangira okha achina yaredi zakumwa zozipangira okha achina metusera kagulu kameneka okondedwa tamverani kanali nazo zochita ku dziko lapansi zawo zawo zosakondweretsa Ambuye. Zimenezo zidapangitsa kuti chakumwa chinenedwe kuti monga m'masiku a Nowa anthu anamwa. Anadya chani okondedwa? Analowa m'thengo napita m'madzi kukatenga zakudya zonse zoletsedwa kuti siziyenera kuperekedwa nsembe. za mamba zosayenera kuperekedwa nsembe za mtundu ngati uje timazitcha kuti zodyedwa ayi baibulo la chingerezi likuti unclean spirit unclean animal pali clean animal ndi unclean animal nkhani yosausa zimenezo ndiye zimene zikuyikidwa mu zakudya za m'masiku a nowa zimene zidaletsa kuti munthu akakhale wachilungamo chifukwa mkati mwa munthu popanga amalgamate ndi zakudya zimenezi mkati mwache mwa munthu munayamba kukhala maganizo achinyama mkati mwake mwa munthu akamadya zinyama ndi kumadya nyama yeniyeniyi ndi kutafuna ina yayiwisi munthu adayamba kukhala chinyama ku dziko lapansi amalgamation Chimenechi ndi chimene tikuchiyenda nacho mu phunziro lathu limeneli. Ndiye okondedwa pano, mundilole kuti ndibwere ndi chakumwa chimenechi, chakumwa namba 2 chimene chili pa msika lero. Chakumwa chimenechi ndi chakumwa cha Coca-Cola. nayenso coca-cola ndi chakumwa chimene chakhala pamsikapa kwa nthawi yayitali amene akuoneka ngati adayambitsa chakumwa chimenechi mu mbiri yake ameneyi akuoneka ngati kuti ndi steve pemberton anali 33 degrees satanist Iyeyu anali olambira satana wa m'zaka za m'ma 1886 mpakana 1896. Koma ntchito yopanga Coca-Cola pamodzi ndi logo yake anapanga limodzi mothandizana ndi Frank M. Robinson. ndipo chakumwachi chakhala pa msika pafupi zaka 130 ntchito ya chakumwachi ndi kupanga great amalgamation kuphatikiza munthu ndi chinyama koma chinsinsi choyamba cha chakumwa chimenechi chotchedwa coca-cola ndikutengereni botolo la kokakolali tiyambe kuona zinsinsi za satana zimene musadapeze chakumwachi mkati zili kaye kunja kwa chikutiro chake chinsinsi cha anyamata amenewa anachibisa kaye choyamba mu handwriting ya Coca-Cola. Zilembo zimene zimayenda chogona adazigoneka kalekale achina Pemberton, zidawerama kalekale mu 1886. Nkhani yosausa Coca-Cola Steve Pemberton ndi anzake achina Frank M. Robinson, anyamata olambira Satana otsogozedwa ndi Lucifer amasiku amenewo, popanga logo malemba a Coca-Cola, adaziweramisa zilembo za Coca-Cola zitawerama. Ndipo iye adadziwa kuti chimene ndikupangachi chidzaliweramitsa dziko lonse kwa aliyense amene adzatenga chakumwa chimenechi namwa adzawerama sadzaweramuka iye adzayenda chowerama nalephera kuona ufumu wa mulungu ndi zowerama coca-cola zophiphiritsidwa tamverani masana wano makosana mu handwriting imeneyi satana anabisamo zinthu ziwiri kapena zitatu koma chifukwa cha nthawi yanga okondedwa mu coca-cola ndikufotokozerani chinthu chimodzi chokha number one mawu akuti coca lerolo mutenge c ndi o oyambayo ndiye ndichotsepo c ndikusiyireni o-yo mumuyang'ane mmene adamupindira mukapeza kuti ndi diso la ng'ala lalikulu kwambiri lija limatchedwa the all seeing eye diso limenelo lili pa coca-cola limene layimiridwa ndi o wachiwiri kuchoka chilembo chachiwiri kuchoka ku c ndi chimene mumakachipeza pa ndalama ya piramidi ya ku america ijayi mumayimva kuti in god we trust which god nkhani yosautsa ndiye diso mumaliona pamwamba lija pa pyramid imeneyo ndi limene mukulionanso pa coca-cola pa ndiye kuti mu zilembozi abisamo satanic language choyamba the all seeing eye ndiye kuti ngakhale ndisadalowe mkati kukamwa chakumwa chakudwa chakuda chili m'menemucho ndisadayambe kumwa the black label ndisadayambe kumwa black spirit ndisadayambe kumwa black marijuana ndiye kuti choyamba okondedwa ndayamba kuona kaye chilembo cholambiridwa chimene ine ndikuchilambira ndi ndalama ya m'thumba mwanga pogula ndikuchita sapoti chipembedzo cha satana chonena kuti diso la satana lopenya ku dziko lonse lapansi the all seeing eye ndiye kuti mu zilembo za coca-cola number one abisamo kugona kapena kuti kugoneka kapena kuti kulambira kapena kuti kuwerama kwa zakumwa zonse zopangidwa ku dziko lapansi zidzaweramira coca-cola Inu ndinu mboni. Ngati pali chakumwa chimene chakhalitsa pamsika chosasuntha kapena kuchoka, akhala akungosintha ndi adindo ochipanga kapena kugula kampani ndi Coca-Cola. Dziko lonse kumpoto ndi kumwera, kummawa ndi kumadzulo, kufikira kumalekezero kwa nyanja, kulikonse kumene kuli munthu, athirira umboni kuti aliyense waweramira Coca-Cola kudziko lapansi. Waweramitsa zakumwa za mtundu wonse. Mungapange chakumwa ichi kapena chakumwa ichi, koma Khanga, Mulungu Wamkulu, the All-Seeing Eye, Namandwa, Tate wa zakumwa zonse, ndi Coca-Cola, over 130, chikulamulira pa msika chakumwachi. Nkhani yosausa. wokondedwa tamverani namba 2 inu ndi ine tiyeni tioneni mawu akuti kokakola amatanthauza kuti chani namba 1 mawu akuti koka amatanthauza chilembo kola chosatha kodi tikumvana pano mawu akuti koka amatanthauza chilembo kola chosatha Chifukwa chake m'mawu awa mwayikidwa saini ya diso, chifukwa mawu amenewa akutsutsa mawu opezeka pa Revelation chapter number 22 verse yake number 13 pamene akunena kuti Yehova ndiye Omega ndi Alefa, kapena kuti Alefa ndi Omega, woyamba ndi womaliza, ndi Mulungu yekha. Koma anyamata achina Pemberton akuti mudziwe kuti Kola woyamba, Koka chilembo, Kola chosatha, mwa njira ina chilembo choyamba ndi chosatha, Alefa and Omega. Tamverani okondedwa, inu ndi ine tinaye Alefa ndi Omega, ndi Mulungu yekha wa Kumwamba. Chimenechi ndi chipongwe chachiwiri chimene muchipeze pa chakumwa chotchedwa Kokakola. Simunalowe mkati. Mudakali kunja. Amayi ndi abambo, ndimafuna tione kuti mmenemu muli amalgamation. Tamverani. Tilinso ndi chimene tingamusanthule mmenemu ndi pamene tidzapeze mawu a black kapena kuti chakumwa cha Coca-Cola chimaimiridwa ndi mtundu wa black. Tamverani. 1996, Kampani ya Coca-Cola inagulitsidwa kwa Griggs Candler, ameneyunso ndi 33 degrees Satanist. iyeyu amene adapanga chiwembu chachikulu kwambiri tsopano choti akakwaniritse amalgamation anali mkulu ameneyi Griggs Candler 33 degrees tamverani malingana ndi zolembera za satana mdyerekezi akumupasa ma award 13 akuti wakwanitsa ku dziko lapansi kuchokera 1969 kupanga great amalgamation chifukwa iyeyi Griggs ndi amene adapanga tsopano sero mmenemo imene imayimiridwa ndi white wave White wave mulitenge botolo la kokakolalo la dzana mupeza kuti amalidinda ndi mau a white koma pamusipa pamakhala wave mzera oyenda chopindika uli pamwambapo umatchedwa kuti white wave ndiye inu white wave ameneyu si white wave ngati mmene mukumuoneramo komanso kuli sero imene inali chobisika ndi yobisa imeneyi amene amayibisa wave imeneyi ndanyamata amene ndi eni ake amakampani onse opanga zakudya ndi zakumwa ku dziko lapansi za sataniki amene ali mu gulu la makampani otchedwa Senomyx nkhani yosausa inu anyamata akusukulu tsopano Tengani matabuleti wanu, tengani makompyuta, tengani mafoni, tatengani ma S21, tengani ma Samsung, ma Galaxy 780, ma Galaxy 9, tengani muyambe kugugula, muyike mawu akuti Sonemex ndi kumene mupeze zakumwa zimene zikupanga amalgamation pakati pa munthu ndi munthu, pakati pa chinyama ndi munthu. kotero kuti iyeyi anali membala wamkulu natenganso kampani ya coca-cola kuyilowetsa ku chigulugulu cha makampani otchedwa sonomex amene ali pa ndandanda wa chipembedzo cha satana kupanga zakudya ku dziko lapansi zimene zimakawononga anthu mugugule muli ndi mafoni ku durban muli ndi mafoni ku johannesburg mpaka kumusi uko muli nawo komweko ku cape town gauteng kwazulu natal mugugule konse kumusi konse ku dziko malawi lilongwe kinshasa konse kumene mumamva chichewa mugugule mawu akuti sonemex Mukamakayang'ana Coca-Cola mukampeza ali mu zakumwa zimene zili ndi white sero imene anaibisa ku mawu akuti HEK 293. Nkhani yosausa ndithu tikakhumudwa tikakafika kwathu. akulephera kulowa pa khomo ndithu asakutiwerenga kuti tikalowe mu ufumu wa mulungu koma tikupita kudzanja lakumanzere ngati mbuzi nditalisungiranji sabata pokamasula sabata ndikukamasula ndi Coca-Cola kusala 14 days 30 days yesterday namusala koma pokamasula ndi kukamasula ndi zakumwa zimene zikuchokera ku magazi a ziweto ngakhalenso magazi a zinthu za moyo ku dziko lapansi zimene anthu opembeza satana anapanga zakudya kufuna kukwanirisa nthawi yakumapeto imene baibulo likuti monga m'masiku a nowa wanthu anadya ndi kumwa kodi pamene mukufuna kulowa mu ufumu wa mulungu mukumwacha pamene mwakhalapo okondedwa tiyeni tibwerere ku madzi ngati nkotheka ndithu ngati nkotheka tikumbe ngakhale chisime chifukwa kufuna kutichenjerera ngakhale kumadzi a soda chifukwa kuli baleni water Mulungu wa madzi, nkhani yosausa, posachedwa timwanso zobalalika ku madzi pakufunika tilowere ku tchire malingana ndi ulosi tikazikumbira zisime za madzi opanda mankhwala chifukwa zikupita kosausa ana awanthu. Tiyenda bwanji ulendowu? Ambiri akakhumudwa akamakafika kumwamba. Atsogoleri a mipingo, atsogoleri a zipembezo amene adaziwerengera okha kuti akupita kumwamba akulephera kulowa, Yehova akumaona mkati mwawo muli moyonso wa chinyama umene adautenga chifukwa cha zakumwa. mukumapezeka moyo wa nkhandwe kuchokera ku zakumwa zimene tidamwa mukumapezeka moyo wa chinyama mkati mwathu kuchokera ku zakumwa zimene tidamwa nkhani yosausa chifukwa chake okondedwa mundimvese pano kuchokera mu chakumwa chimenechi cha coca-cola white wave chimachitika ncha white wave kuti akaphatikane ndi heki 293 iwo adamuyika kuti ndi hek 293d chifukwa cha mu hek 293d wochokera ku sero ya white wave amachokera ku chinyama cha nkhandwe kotero kuti magazi a nkhandwe ndi amene akuthandiza kuti chipaso cha Coca-Cola chizimveka tikamamwa nkhani yosausa Timaoneka ngati tikumwa zipaso za ma Fanta grape, tikumwa zipaso ma olanje, koma tikumwa zinthu zoipa. Zakumwazo ndi zimene zikutipanga amalgamation, chikhalidwe cha chinyama komanso cha munthu chikumapezeka pamodzi. Nkhani yosausa. Ngati ndikutheka okondedwa, kuti mukatengere chisanzo chabwino cha nkhani imeneyi, mukufunika mupite ku France Mukafunse ku museum ya ku France mumene amasungirako zinyama, mukapeza kuti muli mu cage ina muli wanthu. Akakuuzani kuti tiyeni mukaone ankhandwe, mukakalowa mu cage imeneyo mukapeza kuti enawo ni wanthu weni-weni adasanduka ankhandwe. Ndinene pano, zakumwa zimenezi okondedwa, sizidakusanduseni lentuni completely kukhala chinyama, koma apo ndi apo ena adasandukiratu kukhala zinyama kudziko lapansi. Alipo akuoneka, koma ngati saoneka lero, posachedwa pamene dziko lidzayambe kutulusa mizimu yoipa ku dziko lapansi iyambe kuonekera zinyama zidzayamba kutuluka zidzaonekera ku dziko lapansi zimene zatani okondedwa zimene zidaphatikizika ni wanthu nizipanga amalgamate zidafa kulowa nthaka koma zitapanga amalgamate ndiye zimakawuka ngati miuka ku dziko lapansi nkhani yosausa si kale okondedwa ndi posachedwa pompa pamene amalgamation yachitika ku dziko lapansi ichichi ndi chipongwe chimene satana mdyerekezi akupanga ndipo timvane pano pakati pa anthu 149 amatengeratu khalidwe la nkhandwe pamene tikumwa Coca-Cola ndipo timakhala amalgamate mukhalidwe komanso ngakhale muchiwonekedwe cha munthuyo choncho masana wano mundivomere makosana kuti kuchokera Mu phunziro limeneli, malinga ndi malemba amene tawerenga pamenepa, tikupeza tsopano kunena kuti zakumwa zimene takhala tikumwa pa msika zakhala zili zoipa kwa nthawi yayitali chifukwa Satana makamaka m'masiku akumapeto ano wapanga tsopano zakumwa zimene zikumaphatikiza munthu ndi chinyama. kotero kuti mkati mwathu mukumaumbika maselo maselo aline ochokera ku chikhalidwe cha chinyama ndi kumakathandizira nawo kupanga umunthu wathu kotero kuti umunthu ukupita ukasokonekera chifukwa cha amalgamation Komatu apapa okondedwa, m'thupi mwa munthu kupezeka magazi a chinyama ni mulandu. Baibulo likuti, Mumchotse pakati pathu, kapena kuti ine Yehova ndizam'sadza, sadzakhala mwa ine, chifukwa mwazi wa munthu. ndi mmene muli moyo mwazinso wa chinyama ndi mmene muli moyo kotero kuti miyoyo iwiri sikuyenera kukhala mu chinthu chimodzi imene ndi amalgamation imene ndikuyifotokozera pano dzikoli satana akulipanga amalgamation ndikukhulupirira kuti m'bale wanga ulipo amene ukundimvera masana wano ndipo uli ndi chidwi chofuna kumvesesa kuti tchimo langa lili pati pakumwa fanta tchimo langa lili pati pakumwa kokakola nkhani yosausa chavuta ndi zipangizo zimene akupangira zakumwazi ndi chimene ndikuyesa ine m'bale wanu ex satanist kuchifotokozera choululika kapena choulula changa kuchokera ku chipembedzo icho cha matchera ndi machenjerero a satana mmene akulithera dziko kuliwononga dziko m'masiku akumapeto kupyolera mu zakumwa zakudya ndi ukwati Tiphunzira kutsogolo kwa nthawi pamene tidzipita ku zakudya, koma pakadali panopa tidakali pa zakumwa. Mundilole, okondedwa, kuti ichi chikhale chigawo changa chomaliza pamene ndikukutengerani chakumwa namba 3, Sprite. ameni mpingo mpingo wa mulungu taona kuti mu coca-cola muli white wave m'bale wake wa hek 293 coca-cola kampani zimene zili mu gulu la makampani otchedwa sonemix amene ndi achaini ake opanga masero a zakudya zachikunja now mu phunziro limeneli mu ndime imeneyi yachiwiri mundilole kuti kanthawi kameneka ndifotokozerekonso kuyipa kwa chakumwa ichi chotchedwa sprite tamverani sprite it's a lime a lemon and lime tamverani sprite imeneyi mwa njira ina chimatchedwa kuti fresh thinking eni akewo adachizodza ndi fresh thinking tamverani pochipanga eni ake amene amapanga chakumwa chimenechi cha sprite anachipanga kuti aikemo maselo amene amawatcha kuti eif imene mkatikati mwa selo imeneyi ya eif tikapezamo selo ina imene tiyifotokozere mtsogolomu selo imeneyi ndi selo yodetsa nkhawa kwambiri chifukwa imatchedwa wi 38 kapena kuti wi 38 nambala yake ya selo code number ya selo imene imathandizana ndi eif yopangira chakumwa cha sprite imayenda kapena kuti EIF inamezedwa mkati mwa selo yotchedwa WI38. Anyamata amatabuleti, anyamata obulawuza, anyamata a intaneti, anyamata odya madata. Mupite muzikatafuna madata, mutafune madata, tidyere limodzi madata. Muyipeza ndiye mumvenso bwino chifukwa mukumva chizungu. ine ndikungofotokoza history ya nthawi ya mchipembezo changa chakale masiku amene ndakhala ndili ku chipembezo chimenecho ndi kuzizindikira kuti zikuchitika ku dziko koma inu ndikakupasani makodiwa zikukomerani chifukwa muwerenga mchingerezi ndiye mumva kuposa ine ngakhale kuti mmenemo habisa zina chifukwa muli mu chinsinsi cha satana komabe pitani nusu ya zimene ndikufotokoza mukazipeza Mungoyika pa fonipo mawu akuti WI khwe 38 komweko mukayenda mukapeza maselo osiyanasiyana amene lero tiwafotokoze patali patali mu ulendo wa sabata school mu ulendo wa bible study ya lero pa tsiku la sabata mu kalasi ino pa mpingo uno kumadzulo kwenikweni kwa nkhalango za Chitipa. Uko nkumene m'bale wanu ali kulankhulira, mkatikati mwa nkhalango, chakumpoto pang'ono ndikuona Tanzania, chakumadzulo pang'ono ndikuona Zambia. Nkhani yosausa! nkhani yosausa tidzakumana pa tsiku limenelo pamene lipenga lidzalira ndithu anthu akakhumudwa akakafika kwawo akulephera kulowa pakhomo chifukwa sadamvera ambuye adachita zonse zimene akadatha koma mauthenga a ife wotuluka ku chipembedzo chija chakumdima adayesedwa awamba nde zidayesedwa za pa social media kuti zongofotokoza anthu okhuta zakudya tamverani okondedwa ine nakhuta mzimu woyera chifukwa ndikuchokera ku chigawo cha pamaso pa mulungu sindinakhuta vinyo monga muniyesa koma naima pa nsanja kuchenjeza lipenga lili kufuula Wolemba buku la Yesaya chapter 21 verse number 11 akuti mulonda nthawi yanji mulonda nthawi yanji woyankha adati kuli kucha koma kukadali usiku mukafuna kumvetsetsa anyamata amasayansi anyamata tekinoloje funsani atumiki mulungu wadzutsa iwe mzanga mtsogoleri wodziwika ndi ma phd wa sukulu mulonda nthawi yanji nthawi yanji mulonda mukafuna kufunsa funsani wina ali kufunsa kuchokera ku seiri

ngamira zingayambe kupya zikhato zake kukufunika tiyende kudakali mmawa anyamata onyamula malonda kuchokera ku seiri tifunse tafunsa alonda odziwa chilengedwe cha usiku mulonda nthawi yanji mulonda nthawi yanji kuli kucha koma kukadali usiku mukafuna kufunsa funsani nkhani yosausa mayi ndi abambo tamverani chimenechi ndi chakumwa cha sprite chimene akupangira masaintisti maselo amenewa tamverani okondedwa selo imeneyi ndiyopangidwa ndi zinthu zimene zimachoka ku abortion mwa njira ina akachotsa mimba tamverani adaipanga discover selo imeneyi 1962 kuchokera kwa mzimayi wina wa chiswidishi amene adachotsedwa mimba yake ndipo adamchotsa mimbayi mopanda chilolezo anyamata amenewa achina leonard hayflick ndi amene adachotsa mimba imeneyi masatanisti ndikukalowa nayo kulabu ndikuyipeza kuti ni selo itha kukwanitsa kupanga chakumwa cha sprite ingakwanitse kupanga vakisini wa mitundu yosiyanasiyana ndipo zimenezo zingabweretse imene imatchedwa kuti human virus vaccine imene ikupanga amalgamation pakati pa munthu wina wa mtundu wina ndi munthu wa mtundu wina kupyoleranso m'mavakisini osiyanasiyana akatemera oyenda ku dziko lapansi akatemera ambiri tikutemeretsa wana abambo ndi akulu akuchokera ku selo wi ine ndikungoitcha kuti wi 38 chifukwa ndine bulutu sukulu ndilibe nkhani yosausa nkhani yosausa tikumana pakhomo posachedwa posachedwa lipenga lilira anyamata ndasala pang'ono kufika kwathu

tasala pang'ono kufika kwathu tichenjeze mpingo pa zakudya ndi zakumwa za sprite muli masero opangira zakudyazi amene akupangira zakumwa zimenezi choncho chikhristu chathu nichosokonekera kapena cholakwika chifukwa chikuyenda pamodzi ni zinyama tamuona nkhandwe mukokakola pano tikuona ma portrait features amalgamation kuchokera kuzakumwa munthu akamaona ine akuona ineyo ndi akuonaso ka andrew kamene kanabadwa ku australia kanaphedwa kanayikidwa mchakumwa ndakamwa ndiye kuti zamoyo ziwiri magazi ake a munthu ndi mmene muli moyo ndiye moyo unaumwa anibaya kuchokera mmavakisini anibaya amayi ndi abambo nkhani imeneyi ndi yosausa nkhani imeneyi ndi yosausa nkhani imeneyi ndi yosausa okondedwa tamverani pamene tili ndi wi 38 tilinso ndi selo yotchedwa mrc 5 ndiye tili ndi hek 293 ndiye tili ndi selo ina imazizimbaitsa adayipasa dzina lakuti camphor yemweyi timadzolayo ndiye tili ndi khati pali benzini nkhani yosausa makosana maselo amenewa ndi amene makosana amenewa akupangira zakumwa zimene zikupanga amalgamation ku dziko lapansi mpingo wa mulungu tinali nazo zochuluka zimene tikadatha kuzifotokozera pa nkhani imeneyi koma ndimafuna kuti inu ndi ine tiyeni tingofika polekezera pamene tafikira muyezo ophunzira zakumwa za mitundu itatu imeneyi imene ikupanga amalgamation ku dziko lapansi now kuchokera mu zimene ndikufotokozazi okondedwa ndimafuna kuti mudzitengakonso genesis chapter number 6 kuyambira verse number 1 mpaka verse number 4 muona zimenezi. Komanso, amene muli ndi kuthekera kowerenga, mudziwerengakonso makoteshoni ena amene analemba anthu anzeru, anthu a Mulungu, anthu odzozedwa a Mulungu, amene adafotokozerakonso zinthu ngati zomwezi. Makosana, ndimafuna kuti inu ndi ine tisamangoona kuti zinthu zimenezi zikuchokera pati tatiyeni tinene chonchi kaye poyamba eit ndi amene amapangitsa kuti sprite azimveka ngati kalemoni mawu omwewa amatanthauzanso be fresh person kapena kuti be fresh person kutanthauza kuti ukhale wa fresh munthu oganiza bwino osatanganidwa mawu akuti sprite amachokera ku mawu akuti disembodied, kapena kuti kupangidwanso. Nkhani yosausa ndiye kuti mukamafika ku ndondomeko zimenezi zimene akuzifotokoza kuti disembodied kuchokera mu mawu amenewa a sprite, amayi ndi abambo, tipezanso kuti ku selo imeneyi ya wi 38 kunatulukanso selo ina imene amayitcha kuti va13 yomwe imapangisa munthu kukhala immortal kukhala ndi mzimu eni yakewo amati osatha immortal immortalized nkhani yosausa munalakwa makolo kutithawisira sukulu pa njira adangosowa otilipirira tikadafotokozera bwino zimenezi tikadakhala wodziwa chingerezi nkhani yosausa koma ndi mzimu wa mulungu atithandize timve pa selo imeneyi ya va 13 yomwe ndi mwana wa wi 38 amene akulowa mu selonso ya hek 293 amene akuchokera ku mitayo ku ziwalo za anthu magazi a zinyama zosiyanasiyana zimene anthu amene adatumba maselo amenewa onsewa satana adayika pamodzi aliyense payekha payekha ndi kutsegula makampani azakumwa ndi zakudya onsewa muchisataniki mwawomo ndi kuchipasa chikampanicho dzina lakuti sonemix nkhani yosausa iwowa amapanga zinthu zimenezi maselo monga MRC5 imenenso imatchedwa kuti Wistar RA27-3 nkhani yosausa makosana ulendo siuli chimodzimodzi tili mkusererekera kwathu posachedwa tifika sprite musachione chinthu chawambayi mawu amenewa akutanthauza kuti disembodied kapena kuti kuumbidwanso kawiri kumene mzimu wa munthu umatha kuumbidwanso ndiye tikafika pa disembodied spirit mzimu umene umakalenganso mawu amene akuti disembodied spirit ndi amene amatanthauziridwira kuchokera ku mawu akuti ghost kapena kuti mzukwa choncho muli maspiriti muli chipangidwe cha luso chimene adachipanga mu sprite chimene eni yakewo amafuna kuti chitulutse ghost munthu akamamwa ndiye evidence imeneyi inu mulibe koma ndili nayo chifukwa chanu okondedwa pa lcd anandipasa zithunzi ziwiri zosanduka kuchoka ku anthu amene amamwa kapena kudya zakudya zimenezi amene anapanga amalgamation kuchokera ku munthu ndi kukalowa ku chinyama ndi amene mumapeza kuti ndi ma half caste ndiye mulungu safuna ma half caste ndiye ku dziko lino lapansi chimene satana akupanga pamene ndikumaliza phunziroli nachi akusandusa anthu ena kukhaliratu zinyama hafu munthu hafu ni amaoneka choncho Ena sali pakati pathu, adathawa chifukwa adakhala hafu munthu hafu chinyama ndiye adapita kutchire, amakhala konko. Mungakumane nazo zolengedwa zomaoneka kwina munthu kwina chinyama zimene zidapangidwa amalgamation chifukwa cha zakudya zimene zakhala zikupangidwa ndi satana kudziko lapansi. Ena akamwalira, mizukwa ya zinthu zakufa zimaukanso m'zifanizo zawo koma atamwalira, pakuti wakufa sadziwa kanthu bi. Nkhani yosautsa. Ndiye zimakabwerera m'thupi la zinyama, m'thupi la zinthu zina, ndi kumadzachita ku dziko lapansi n'kumaonekera. Zakhala zikuuka. Mukafunse ku Kenya, akakuuzani za Nandi beast. Kapena mupite pa intaneti mugugule, muike mawu kuti Nandi beast. Mukatero muyike chirombo cha ku Dowa. Mulembenso mawu akuti chirombo cha ku Khomera. Akupasani zonsezo information ya zouka zimene zikuchitika ku dziko chifukwa cha amalgamation pakati pa munthu ndi nyama. Tamverani, zakumwa izi tsopano zayamba kupereka lipoti lolakwika ngakhale mu zipatala. Wanthu akubereka zinthu zokhala ngati wanthu, zongotayidwa Lipoti likunena choncho kuti zipatala za Malawi pafupi pa mwezi 6 zimabadwitsa anthu wokhala ngati zinyama, wokhala ngati zipukwani amene amati kumuonetsa mwini wache nanga chimenechi ni munthu ngati? Nikuvomera pa bottom kuti aya zoonadi, nichoka chabe, azimai akubwerera chabe! kuchoka ku bwaila nkhani yosausa mukafunse ku queens manesi akuwuzani nanu mwanyanya zinsinsi mudziulula muzijambula zidziwoneka zipukwani zimene akubereka wanthu chifukwa cha amalgamation imene ikuchitika ku dziko kamba ka zakudya zimene mukuti ndi zachitukuko nkhani yosausa kodi malawi mpingo ku dziko ukulowera kuti Tiyeni tibwerere kwa Mulungu pamene masiku asala pang'ono kubwera. Tiyeni tizilole kutseka maludzu a dziko lapansi a zakumwa zongosangalatsa thupi zosatipititsa mu Ufumu wa Mulungu. Tiyeni tizitayire kunja ngati nthawi yakwana tsopano yakuti ndisamuke ku coca-cola yakwana nthawi yakuti ndisamuke ku fanta tamverani chinsinsitu ndi kufotokozachi mukapita kwa anyamata mulabu asukulu atsutsa chifukwa iwowo pali makemiko amene amawapasa koma samawapasa maselo opangira makemiko nkhani yosausa ndiye zimene akuwuzeni pa intaneti potsutsa zangazi akupasani makemiko amene amaphatikizira kuti kukhale kokakola koma sakupasani maselo amene amapangira makemiko nkhani yosausa nkhani yosausa iwe nzanga wa sukulu ukadangotembenuka mtima sukulu isakunamize kuti ukatsutse choonadi Ungobwera kwa Ambuye, ukuchedwa, chifukwa udzavomereza zonena za mabulutu otumidwa ndi Mulungu. Koma nthawi itatha, pakhomo patatseka, nkhani yosausa. Kodi siwe umankakamiza munthu kuti ayi, katemera ngwabwino, osamuululira kuti mu katemera muli RS5, osanena kuti RS5 amachoka ku nkhandwe, akuchoka ku chimpanzi, osamuuza munthu, siwe kodi umasunga chinsinsi? nkhani yosausa tili pa ulendo wopita kwathu kukadakhala bwino akadabwera munthu kwa mulungu masanawano ndikunena kuti ndikonze mtima wanga mapemphero anga apite kwa inu mu dzina la yesu khristu mfumu ya mafumu ndikunena m'bale aliyense amene chamukhumudwitsa chofotokozachi pakuti wakudziona akuchita amegameti Wadya anthu, wadya nkhandwe, wamwa magazi a chimpanzi, kupyolera mu zakumwa zotsekemera zimene zinabwera kwa iye zitavala chovala cha nkhosa, mu dzina lakuti mulibe alcohol, namalemba kuti non alcohol, osalemba kuti non blood, koma kulemba non alcohol, kunamizira alcohol koma atayikamo magazi. Nkhani yosa. Mutichitire chifundo madzulo ano pamene tikupita kokagona komanso kukakocheza sabata. Mutipatse tsiku la mtengo wapatali ndi lopambana. Mulemekezeke ndinu Ambuye chifukwa cha phunziro limene tikhale tikuyenda nalo. Munati, monga m'masiku a Nowa, anthu adzadya, kumwa ndi kukwatira. Pa lero Ambuye zikomo chifukwa mwationesera nkhani ya chakudya zimene chipembedzo cha satana chikupanga ndikudziwa ndi milandu pakati pa china cha makampaniwa mundigwirizize ine ngati mtumiki wanu pamene ndiziyenda wemphawempha wosakidwa wosunga masamani ambirimbiri wofuna kukayankha pa khoti koma mundipase chonena m'masiku akumapeto pamene mwasala pang'ono kubwera mutisunge mu ufumu wanu ndipo mundiyeretse chifukwa mkati mwanga muli wanthu ambiri mkati mwanga muli zamoyo zambiri mkati mwanga muli mwazi ndikufuna muuchotse ndi muuyeretse ndi mwazi wa yesu khristu pakuti chifundo chanu nchosatha muchitira chifundo aliyense amene akumvera wokhuzidwa ndi amene wapanga chisankho chotembenuka kubwerera ku madzi kuchoka ku fanta kubwerera ku madzi kuchoka ku coca-cola kubwerera ku madzi kuchoka ku sprite kuchokera ku zakumwa za m'masiku akumapeto zodzadza m'mashopu zakumwa za wanthu openya achitukuko mukunichotsa kunibwezera kumphanga mukalemekezeke muzina la yesu amen